daalụ ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri nya zeru achọrọ m ka m gwa gị ka ị mata ife ndị ọcha ji wee gwa gị na enwere heaven na enwere eluigwe ebe ọ ya abụ ị nwụọ i jee ebe ahụ wee riwezuo ụwa i rigburu onwe gị n'ụwa achọrọ m ka ị mata na ọ n'ụwa anyị nọ na ya nụ ka eluigwe dụ heaven ahụ a na-agwa gị maka ya ebe a ka ọ dị ọkụ mmụọ ahụ a na-agwa gị maka ya n'ụwa a ka ọ dị ma ndị ọcha bịa gwa unu na enwere ebe heaven na ọ ya abụ ị nwụọ i jee ebe ahụ ka o mee gị ka uche gị ghara iyibe na ihe ha na-eweru bụ ihe ha ji edozi be ha ha ji ebi ndụ na-enwe aṅụrị ị chọrọ ije be ha ị kwụọ nnukwu ụgwọ wee jee ewetara unu ihe m kpọrọ ọgba aghara unu ewere ya na-egbusisi onwe unu ha adụbizi na-ewere ife unu nwere wee na-edozi be ha unu anọ na-ata afụ ọ nya mere ụfọdụ ndị eriri eri ndị nzuzu ị pụta ị fụ ebe onye na-enwe aṅụrị ị sị na ihe a all those things doesn't matter in heaven mana ị nọ na-ata afụ mana i jee n'obodo ndị ọcha ị fụ ka ha si edozisi be ha ọ bụrụ ihe wetara na be unu maka na unu amara ka esi edozi ihe ewetara unu ụka sị unu na ụka na ọ bụ unu kpewe chi ha na ọ bụ unu kpewe chi ha na ife ọma ga na-emere unu ke ihe mere na ha nwa anaghị ekpere chi ha ka ife ọma na-emeru ha ha bịa be unu were ife unu nwere wee jee na-edozi be ha ị nọrọ na-eyighe eyighe i jee n'ụlọ ụka ị kụgburu onwe gị n'aka ị na-eme fasting ị na-eti onwe gị ọya n'ahụ mmadụ o nwere mbọsị i jekatara ije a sị gị na onye ọcha na-eme fasting ndị a wetara unu ụka na ha na-eme ọ sị gị na ana m emekwa fasting na ọ ndị ojii i were uche gị lesi ndị ọcha ị nọrọzia na-ata afụ ekwugharị isi na ife ndị a ya amataghị in heaven ị ma na o nwere ebe enigwe dụ i wee nọrọ ebe a na-ata afụ ị naha anwụọ jebe enigwe ahụ i bi ebe a mụ na ya na-azọ ife abụlọ nke gị ị fụ onye na-akụziri unu ihe ka unu ga-esi wee mata onwe unu mata ihe unu bụ ka nke i nwe zuoru gị ị sị chaa ị pụọ i jee n'ụlọ ụka ị sị na ị kụgburu onwe gị n'aka ego ị ya eji wee rijuo afọ ị sị na i ji enye onyinye iji enye iji enye iji enye tithe iwere mmiri na-agba na ite juru eju kemgbe unu ga-amụkwado ihe dị ọ ka mma na iji na kịtaa na-ewe onwe gị anya mmadụ na ife enwe ụwa mmụọ ebe ọ ga-abịa nwụọ arụ anyị a arụ gị a bụ ihe na-anwụ anwụ mmụọ gị adị anwụ anwụ ọ bụrụ na ị nwụọ na ịkwụsị iku ume arụ gị a mmụọ gị a arapụ gị apụọ mmụọ anaghị anwụ anwụ mmụọ arapụ gị o jee ebe ọ ga-anọ wee cherukwa mgbe ọ ga-anatakwa onyinye ịnachighatakwa ụwa ọzọ asị na enwere ebe enwere enuigwe ka o mee gị ka ije na-etugbusi onwe gị abịa nara gị ihe a na-ere abịa goro gị ihe 5 naira ijezi ebe ha ka ije gote ihe elesi gị ya 1 million maka na ịmara ihe ị nwere ịmara ọ bara uru ya ọ bụ na okwu niile ndị Igbo na-atụ n'ilu ma nke ndị eji oyibo ekwu na ọ mgbe ị lose-iri ihe ị nwere ma na o nwere ihe na ọ dị important ma but still unu agaghị use akọ na uche unu mara na na ọgba aghara akpọrọ ụka ka ha ji wee wetara unu eme unu asị unu na unu unu gbugide onwe unu gbusie onwe unu ọ bụrụ na igbusie mmadụ ibe gị jee n'ụlọ ụka na a ga-agbaghara gị gee m ntị ka m na-agwa gị okwu na achọrọ m ka ị mata na na ife ọbụla imete n'ụwa a, na ị ya-ata afụfụ ya bụ na ọ bụrụ na onye ahụ imejọrọ agbaghara gị ụwa ọzọ ị ga-apụta ị ya-atakwa afụfụ ya enwere ihe dịka eluigwe eluigwe bụ n'ụwa ka ọ dị achọrọ m ka ibido na nwebe aṅụrị na ọ bụrụ ịfụ m ebe m na-enwe aṅụrị na-ayọ ndị mbụ na ndị egede na-ayọ chi m mmụọ so m wee bịa ụwa ọ na-ewetara m ife ọma na-enwe aṅụrị echi niile m pụta ọ na-ewe gị iwe ịfụ m iwe a na-ewe gị mana e, every Sunday ije n'ụlọ ụka ikugburu onwe gị n'aka ijecha abata ife niile ekwu onwe ihe ị nụrụ ebe a ị ga-etinyekwu ya n'ọrụ nọ na ijekwa ụka mgbe a ga-agụ ajambene ịpụtakwa ịgụ ị ya use uche akọ na uche gị ndị ọcha ya akwa ebe ndị ọcha ga-anọ ha nọrọ na-ege ifu ebe a na-eche echiche ihe a ga-emepụta abịa were ife unu nwere ewere ya chee ihe a ga-eji emepụta mana nke unu unu anọrụ nji nje every night ị kwesịrị ịlahụ ụra ka ka mmụọ gị si na nlọ nlọ kụziere gị na ihe ị ga-eme ị sị na ije ị na- ị na- ị na-eje vigil na ị na- ị na- ị na- ị na-eji kụnwuru onwe gị n'aka na ị na-eje ekpe ekpere na ị na-eme fasting ọ ya bịa ya wuo na burukwu unu jee ebe ahụ ha bịa nara unu ife unu nwere ha eresi unu ya ngala ọnụ unu agaghị ama ihe tetenụ n'ụra ahụ tetenụ n'ụra ka m na-agwa unu tetenụ n'ụra a sị na okenye amaghị ebu ana na arụrụ ana ji ya unu ga-amachi ife mana unu na-eche mana unu na-eche mgbe mgbe onye wụdị jizọs ahụ unu na-ekwuru kedu ọ bụ gị ma na onye ahụ a na-akpọ jizọs na o nwere afa o nwere before a baa jizọs abịa ghọrọ unu na-asị unu na na virgin maria nwa na o ji wee mm, eji mmụọ nwa ji wee sọpụ ya na ya adị ime ifela adị eme unu ama anọkata chee echiche mana i mekata mekata i jekwa ị fụ onye na-ekpere uche na-anata chi ya na-agọzie ị nwewere ya anya ụfụ mana i were uche gị akọ na uche gị lesi ha lesi ndị ụka lesi jizọs achọrọ m ka ị madụ taa na jizọs unu na-akpọ na ọ madị na unu na ọ madị na unu na-eme exist ka ị na-eme ihe a ka mmụọ o nwere ka ọ bụ na mmụọ gị na ya so bụ mmụọ dị jealous ọ naghị achọ ka i je na-alakwa ya wute na-ekpere na-ekpere na-ekpere ndị agbụrụ ndị ọzọ iwe wewe ya ọ ya atụpụsị gị ọnụ ọ ya mere ọnwụ ji wee karịa na ị na naijiria na ife na-eme na afrịka a na-egbu ka a na-egbu ọkụkọ o nwere ebe a na-agba nchi na-achegharịa mmasị ka mma sinụ n'ihe unu na-eme ka m gwa unu eziokwu ọ bụrụ na unu bido taa kwụsị aka unu na-eje akụ were time ahụ i ji eje na ị na-ekpe ekpere na ị na-eme fasting were ya kpọkuo mmụọ gị ihe m na-akụziri unu bụ ihe ngị nwa ga-emerụ onwe gị ọ bụrọ ihe m ga-emerụ gị maka ana m akụzi ihe ị ga-emerụ asịrọ m gị bịa ka m merụ gị na-ege m ntị ka ị ghọta ihe m ga-akụziri ihe ị ga-emerụ onwe gị ka ife ife ya na-eme na ndụ gị na-eme anya sọ gị na agụụ na-agụ m na agụụ mere m ji wee pụta kụzibe ihe a ọ bụrọ ya mana achọrọ m ka anyị nwa bụ ndị afrịka ghọta onwe anyị ka anyị maa na anyị bụ ndị izi e kere n'ụwa na ndị a ị ya-afụ onye ọcha ejirọ one naira ọ bata na Naịjirịa otu a ọ bata Afrịka ndị Afrịka ana-akpọrọ isi ala mana i je be ha ewerugo na-emerụla anyị a na-eti gị ihe na-eme ka o si wee sọ ha ma still unu achọrọ ịma ife gwa m obodo ndị ọcha one ma one na-egbu onwe ha ụka one dị n'obodo ndị ọcha ndị wetara unu ụka ahụ ndị Igbo ma ndị ndị Afrịka ịma na agụụ eweruzi emebezi ụka ị na-eje ị na-eje eweru nwa one naira i kwesịrị iji wee riju afọ wee je nye onyinye sị na ị na-enye tithe then onye ahụ ị na-enyezi ana-akwọ moto i were ụkwụ na-aga ifere adịghị eme gị ị dị eche echiche ọfụma ifi na ọ rị abụ o nwee onye na-eme ọfụma i nwebiri anya ụfụ chọwa ihe ị ga-eme ya i mechakwa ị gbaje n'ụlọ ụka mgbe ihe ga-eme unu ga-eme unu na-aghọta ife e ji ntị oke eme n'arụ